ekenekwa m ụnụ onye ọma na-ege ntị ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke a na-akpọ azụbụike uchenna chibuikem ewetaghị ọkụ maka na ebe ọ bụla m jeli na ife na-adị daalụkwa na ụbọchị tata onye ọbụla na-enene m n'ife onyonyo a na afele mba ụwa nke facebook a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na ọ nwerekwana ihe ọzọ anyị na-ekwu na-abụrọ ife anyị na-ekwu bụ na nwoke na nwaanyị ọbụla na-enene m a sị m gị tinye aka na share button ka ị subscribe ma click on bell icon ọ ya-abụ ụbọchị ọzọ m na-eme ihe onyonyo ka ị na-afụ m n'iru akwụkwọ ma na YouTube ma na Instagram daalụkwanụ kedu ife anyị bịa ime n'ụbọchị tata na ọ nwerekwana ihe ọzọ na-abụrọ ife anyị na-ekwu bụ ọ ife ma gbasalụ ndị Igbo ya na ihe anyị na-akpọ demonization of our culture and some other things that we ought to know about ourselves ya kedu ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata nke mbụ n'ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ chukwu na gịnị chineke chukwu and what chineke ife m bịara ịkọwara ụnụ bụ na okwu naabọ a abụrọ ofu ife mana anyị chee na nya bụ ife bụ ofu ife mana ọ bụrọ ofu ife ọ bụrụ na unu gee m ntị unu ga-aghọta ọfụma m kuzielu unu maka na ndị igbo tụrụ inu sị na a tụara ọmalụ ọ malụ na a tụara ofeke o felu banye n'ime ọfịa ka ife m chọ ịjụ gị n'ụbọchị a ị bụ ofeke ka ị bụ ọmalụ ngwa gezianụ m ntị ka m malụzia nke ị bụ abụ don't touch that dial gee ntị ka ị nụrụ ife m na-achọ ikwu n'ụbọchị tata kedu ife bụ chukwu kedu ife bụ chineke chukwu bụ a recent word mgbe ụka bịalụ ka e yuzube chukwu na ihe ndị nna nna anyị fa na-eyuzu before ka a na-akpọ gịnị chineke chineke na chukwu abụrọ ofu ive ọ nya nwa ka m chọọ ịkọwa n'ụbọchị tata kedu ihe bụ chukwu chi ukwu chukwu is made up of two words chi and ukwu chi in this aspect connotates what god

Mana anyị nwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya gịnị your great your your spiritual guidance mana ife anyị kpọ ndị ụka kpọrọ ya bụ gịnị God so chi in this constance is what God ị ghọtara ebe m na-eje ka anyị na-agakwa ya na Chukwu bụ gịnị greater God Chineke bụ ife dị omimi o so n'ihe m bịa ịkọwara ụnụ n'ụbọchị tata Chineke is a duality principle. O nwere ihe a na-akpọ the principle of duality. The principle of duality states that for everything created on earth, they are in twos. Nya na ihe ọbụna e ke n'ụwa gbalị ụzọ ịbụọ. Ọ nya mere e ji wee nwee enu na ana, nwoke na nwanyị, aka nni, aka ekpe, ezigbo mmadụ, ajọ mmadụ. Ihe ọbụna e kele n'ụwa e kele ya ụzọ naabọ. e kele ya in twos so na ife ndị Igbo na-achọ ịkọwa na before e nwee ọmụmụ na before e nwee ọmụmụ na e ga-enwe gịnị na e ga-enwe mmekọlịta nwoke na nwaanyị before a mụwa nwa na e ga-enwe what mmekọlịta nwoke na nwaanyị ọ nyanwa bụ the principle of chi na eke chi and eke na na-alụ ọrụ na chi a as and so we have to separate it ka i wee ghọta ife chineke na-ekwu a ma unu na-esonye nya chi na-alụ ọlụ ka nwoke eke na-alụ ọlụ ka nwaanyị is a combination of feminine spirit or feminine energy and uh, masculine energy fusing together to give us what okike creation ya bụ creation anyị na-ekwu okwu ya bụzi ife e kele eke so na ife ọ na-achọ ịkọwalị gị bụ na n'ebe ọ bụ na chukwu kele anyị na oyiyi fa na chukwu bụ nwoke na nwaanyị bịakọtala ọnụ e wee nwee okike in that context in the context of human being nya ife ọ na-achọ ịkọwara gị bụ na ife ọbụna dị n'ụwa a nwee duality principle e ke eh, eh, eh, enu na ana ị ghọtala ife m na-ekwu enu na ana nwaanyị nwoke ọ nyanwa bụ ife ahụ ị fụ chineke is a two principle all together the principle of feminine energy and the masculine energy coming together e nwee creation ị ghọtala chi na eke eke kere ụwa ọ kwa ị na-anụ maka eke kere ụwa in that context a na-ekwu okwu nwanyị ọ nya mere that philosophy e ji wee tụnyere enu na ana maka na enu bụ nwoke ana bụ nwaanyị ife mere enu ji wee bụrụ nwoke bụ na mmili zoo ọ maa na ana ana amị eme gịnị ife epube na ana ị ghọtalị nya bụ na nwoke nọdụ n'enu nwaanyị fa wee nwee mmekọlịta nwaanyị eme gịnị nwaanyị amụọ nwa ị ghọtali so the principle of enu na ana is also the principle of chineke m ma akọwasị ihe niile a n'ụbọchị tata n'ihe onyonyo a ya bụ ife dị omimi mana ọ bụrụ na ị chọọ ka ị malụsịa ihe niile a private chat me dm me i will teach you for free this is what i do nkwana iwe ọzọ anyị na-eme abụrụ ive nkụzi a na-eme n'iwe onyonyo ya na nke a na-emekwa na classroom ngwa daalụ nụ n'ụbọchị tata ọ dị ka m ma akwụsị ebe a mbọsị nta ka anyị chụọ na owere nchi aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ azụbụike uchenna chibuikem a na-akpọ m ewetago ọkụ maka na ebe ọbụla m bịara na ive na-adị daalụ nụ